3 2 1 0 Dia dhaoibh, Brian anseo ag, bhuel, níl mé ag léamh nuaíocht inniu ach oiread, tá mé ag leanacht ar aghaidh leis an seanscéal a raibh mé ag scagadh,

an Teach Bán. Ach is cosúil, ón méid atá ráite faoi, gur pragmatach solúbtha é Rex Tillerson. Osclaíonn an scéilín seo le.

agus clamhsán aige. Anois, céard ba chúis leis an gclamhsán seo? Is cosúil go raibh túr uisce nach raibh tóigthe go fóill ach pleanáilte, túr uisce a bheadh ann chun scoilteadh hiodrálach nó fraiceáil, sé sin, bhí sé ann chun an t-uisce a chur ar fáil don phróiseas scoiltithe seo, nádúrtha a chealgadh amach as réimse sceille? Cad í an tuiseal ginideach ar sceall? Ceist anois nach raibh, nach bhfuil fhios agam, mar níor úsáid mé an focal riamh cheana. Níl fhios agam ar úsáid mé mórán as an leagan Béarla de fiú riamh. scealla. Firinscneach, by dad. Ceann de na cinn sin. Sea, muise. So, cá raibh mé? Sea, bhí an gás nádúrtha seo le cealgadh as an réimse scealla seo ach d'ísleodh sé luach rainse an uasail Tillerson a bhí cóngarach don túr. So chuaigh sé isteach i gcomhpháirt san agra seo chun tógáil an túir a stopadh. D'éirigh sé as an agra nuair a caitheadh amach an clamhsán, agus freisin tar éis do thuairiscí sna meáin a thug le tuiscint go raibh sé ag.

Labhraítear anseo faoi toil, thoil an uasail Tillerson. Is amhras toil ar bith ann, ach tugann sé seo le fios gur go bhfuil an t-uasal Tillerson le tuiscint, gabh mo leithscéal, go bhfuil an t-uasal Tillerson seiftiúil, lúfar agus gasta nuair is gá. Ní fheicimse an rud céanna, ach más mian leis na hiriseoirí sin a thabhairt le thuiscint, le tuiscint, bail ó Dhia oraibh. Deir siad go dtaispeánann an tUasal Tillerson diongbháilteacht agus solúbthacht nuair is gá, in idirbheartaíocht idirnáisiúnta, i bpolasaí athrú aeráide agus i gcearta na n-aerach, áit a raibh sé ag stocaireacht sna gasógaí chun rialacha a athrú i leith homaighné. feasachta. Sé an tUasal Tillerson an ceannaire ar an gcomhlacht ola is mó sna Stáit Aontaithe. Ós rud é go bhfuil dlúth. chaidreamh aige le Vladimir Putin na Rúise, agus taifead conspóideach in Athrú Aeráide, is dócha, go mbeidh an tUasal Tillerson, nach bhfuil ach 64 bliana d'aois, ina sheoltóir tintrí, an ceadmhach dom an meafar sin a athrú? Sílim gur ceadmhach é. Dúnfaidh mé an fhuinneog seo. Go mbreathnóidh mé orm féin ar an scáileán. Ina chúis achrainn do Dhaonlathaigh agus fiú do Sheanadóirí Poblachtánacha. Ach deir feidhmeannaigh ExxonMobil agus i ngnó an ola, Tá guth beag ar chúl mo chinn ag rá gur focal baininscneach é sin. Agus is ea, ha ha! Bail ó Dhia ar an gcoithín beag, mar a dúirt Peig. Ha ha ha! Ná cha raibh mé. Tionscal na hola.

inniúlacht. Ní hé sin an focal atá uaim. Nach aisteach na focail a théann amú ort.

Ach tá cáinteoirí ag an Uasal Tillerson freisin a bhreathnaíonn air mar bharrshamhail tionscail a dhéanann a ghníomhaíochtaí damáiste don timpeallacht agus, arbh é a haon bhua na smachtbhannaí in aghaidh na Rúise a ardú. Trí Rex Tillerson a fhostú, a deir Trip Van Noppen, uachtarán Earth Justice, grúpa dlí, timpeallachta. Tá Donald Trump ag taispeáint do Mheiriceánaigh agus don domhan go bhfuil rún aige, go bhfuil sé i gceist aige leasa na n-ollchomhlachtaí,

Tá canúint láidir Texas aige, mar a fheileann d'fhear a rugadh in Wichita Falls, baile a bhfuil cáil is mó a bhfuil cáil air mar gheall ar an mbunáit aerfhórsa agus na tornáideanna a shéideann tríd. D'fhás sé suas i dteaghlach íseal na meánaicme, is dócha gur féidir a rá. Ba riarthóir é a athair do na gasógaí. Rinneadh gasóg iolair de, más ceadmhach dom sin a rá, in aois trí déag. Nuair a d'fhág sé scoil fuair sé céim in innealtóireacht shibhialta ó Ollscoil Texas in Austin, áit ar sheinn sé drumaí i mbanna mairseála na Longhorns freisin. Tá sé pósta, ceathrar clainne air, is Críostaí dílis é agus coimeádach polaitiúil. Deir sé gurb é Atlas Shrugged an leabhar is mó is fearr leis, leabhar atá liobraíoch go maith, is léir, agus níor bhuail mé riamh le héinne a dúirt a leithéid arbh é litearthacht an leabhair faoi deara an méid a dúirt siad faoi. Fear postúil é, rud a fheileann do dhuine as Texas agus is féidir leis a bheith feargach nuair nach bhfeileann, nach dtéann cúrsaí ina threo. Bhí sé gníomhach i gcarthanas ina shaol gairmiúil. Ba uachtarán náisiúnta é tráth ar Ghasóga Mheiriceá agus bhí sé ina stiúrthóir ar chiste aontaithe Choláiste na nGormach. Ní fheadar an féidir an focal Negro a aistriú go maith, níl a fhios agam. Thaispeáin sé suim i ngnóthaí eachtracha, nuair a ghníomh sé mar iontaobhaí do Lárionad an Léinn Straitéisí agus Idirnáisiúnta. Bhí sé ar

Ghlac an comhlacht faoi dheireadh leis an eolaíocht atá taobh thiar de athrú aeráide agus chuir siad stop le maoiniú do ghrúpaí a bhí ag scaipeadh sonraí bréagacha faoi bréige faoi théamh domhanda. Tá an comhlacht ar son cáin charbóin freisin agus comhaontú aeráide Pháras na bliana seo caite. É tar éis a shlí bheatha go léir a chaitheamh le Exxon Mobil agus bhreathnaigh roinnt daoine air mar phríomh-urlabhraí do thionscal na hola.

ann, ní raibh post taidhleoireachta ná rialtais riamh aige agus níor labhair sé go poiblí riamh ar chúrsaí nár bhain le fuinneamh. Ach tá dalladh taithí ghnó idirnáisiúnta aige. Gabh mo leithscéal anois ag rá nach mbeidh focal eile á lorg agam. Fairsing, is dócha. Scríobhfaidh mé sin síos. Dheamhan fúthu. Shíl mé go raibh mé tuirseach ach tá mé ag ligint méanógaí mar, mar, cad é an t-ainmhí sin a théann a chodladh? Faul, Faultier. Sin Gearmáinis. Tá an Béarla dearmadta agam. Á, bhuel, ar aghaidh liom. Seisean a bhí i gceannas ar an idirbheartaíocht a rinne cuibhreannas, ó, sin ceann, anois caithfidh mé a mharcáil, cuibhreannas, cuibhreannas ola a bhí ag tógáil,

a. Muna bhfuil sé ann, bhuel, ar a laghad beidh a fhios agam, a. Cé mar a litrítear an QA? Ansin. Catar. Príomhchathair Chatar. Go leor. agus bhí i gceannas ar ghníomhaíochtaí Exxon Mobil faoi na seachain sin. San Iaráic, d'oibrigh an chomhlacht le rialtas Bhagdad ach le ceannairí chríoch na gCoirdíneach freisin. a chuireann a neamhspleáchas, a chránn a neamhspleáchas, rialtas na hIaráice, agus ó thús a cheannaireachta, b'éigean dó aghaidh a thabhairt ar ghéarchéimeanna idirnáisiúnta. Mar shampla, go luath tar éis dó cheannaireacht na comhlachta a thógáil, Hugo Chávez na Veiniséala iarracht acmhainní fiche chomhlacht eachtrannach a náisiúnú.

chun cúirte ina aghaidh, thug siad Veiniséala go cúirt idirbheartaíochta idirnáisiúnta. Bhua an comhlacht socrú 1.6 míle milliún dollar, ach ní raibh ansin ach codán den méid a chaill an comhlacht, ba chosúil. Bhí na dúshláin níos mó sa Rúis. chuir Vladimir Putin brú ar Royal Dutch Shell a leas i dtionscadal ola agus gáis Oileán Sakhalin.

pionós a ghearradh ar an Rúis mar gheall ar fhorrán na tíre sin san Úcráin. D'oibrigh an tUasal Tillerson timpeall na faidhbe sin, ach nuair a cuireadh leis na smachtbhannaí, chríochnaigh sé cuid mhaith de na gníomhaíochtaí sa tír sin, an Rúis. Deir Marco Rubio go bhfuil sé imníoch faoi na ceangail atá ag an Uasal Tillerson leis an Rúis. Dar leis, caithfidh léir-radharc morálach a bheith ag an gcéad Státrúnaí eile, duine nach bhfuil coimhlint leasa bainteach leis, a thuigeann leasa Mheiriceá agus a sheasas thar ceann Mheiriceá

Foilsíodh sa Los Angeles Times, foilsíodh critic sa Los Angeles Times nuair a cheistigh ExxonMobil an Comhaontú Eolaíochta, ar athrú aeráide a bhí ann, fiú agus na taighdeoirí ag tabhairt foláirimh d'fheidhmeannaigh Exxon go raibh úsáid bhreoslaí iontaise ina bhagairt díreach ar an bpláinéad. Threoraigh an tUasal Tillerson an comhlacht go trodach, go háirithe agus iad ag ceistiú na dtuairiscí seo. agus sa chaoi inar sheas an comhlacht in aghaidh fiosrúchán ó Ard-Aighní Stáit, ina measc Eric Schneiderman as Nua-Eabhrac, a chuir ina leith go ndearna siad. caimiléireacht ar feadh na scórtha bliana. Ceistíonn na fiosrúcháin stáit seo an bhfuil an comhlacht ag cur scairshealbhóirí agus tomhaltóirí ar mhíthreoir go. calaoiseach faoi athrú aeráide agus faoi chomh is a bheidh breoslaí iontaise, go háirithe sa chaoi ina shannann sin ceann nua dom anois san ina shannann an comhlacht luach. do na cístí, cúlchistí ola agus gáis. Deir eolaithe an téamh domhanda a sheachaint nach mbeidh comhlachtaí mar Exxon Mobil in ann na cúlchistí, na cúltaiscí ola agus gáis seo a eastóscadh, agus tá an Coimisiún um Urrúis agus Malartáin ag i mbun fiosrúcháin faoi leabharchoimeád an chomhlachta freisin. faoi chúlchistí agus cúltaiscí. Ghéill an comhlacht le déanaí go mbeidh air, b'fhéidir, luachannaí na luachannaí seo a ísliú, go háirithe i gCeanada, mar gheall ar phraghsanna ísle a bheith ag fanacht mar atá siad.

nach raibh déanta ag ExxonMobil ach an méid ba lú ab fhéidir leo a dhéanamh chun dliteanas a sheachaint, a go háirithe mar gheall ar fíricí géibheannacha, ar fhíric amháin géibheannach sa cheist uilig, go bhfuil an táirge freagrach as athrú aeráide millteanach. Ach deir an comhlacht rud eile. Tá muidne tar éis a éabhlóidiú agus a fhorbairt, a deir siad, a fhad agus a bhí an eolaíocht ag forbairt. Cad é an focal atá i ndiaidh? Sé sin an, ó, tá mé, áthas orm cibé ar bith go bhfuil mé ag críochnú, tá mé an-tuirseach. Anois cá bhfuil an focal tá, an t-urlabhraí? an t-urlabhraí Alan Jeffers. Agus sin iad na scéalta, bhuel sin é an scéal, Rex Tillerson an lá inniu. Súil agam gur bhain sibh taitneamh, nó úsáid as ar a laghad, agus go mbeidh muid ag caint le chéile arís sara bhfad. So guím rath Dé oraibh go léir agus go gcumhdaí Dia sibh. Slán tamaill.